uh, funso yoyambirira ndi yoti no mwanena kuti no madyedwe athu ayenera akhale osamalitsa kwambiri nde ndinazoona mfundo ina yake munanena zoti no tikuyenera tizipanga tizidya chakudya limodzi ndi chani mafruit eating uh, fruits to, uh, with meals Mna- na- nazona mfundo imene pa slide inake ndeno ndakhala ndikumva kwa nthawi yaitali kuti no we should eat fruits after meal nde pakatipaso ndimamvaso zoti no eating fruits after meal ndi zolakwika ndeno ndikubalalika kwambiri ndifuna ndidziwe zoti no ndikuyenera ndichite ziti funso yachiwiri ndi yoti no kunyumbako ndimacheza ndi nesi winako waku Queens ndeno kwawo amaphika phala phala ndi loti no momwe mumakhala soya chimanga ndi zina zambiri zoterozo imakhala ya mavitamini kwambiri ndeno amati akaphika samaikamo mchere amangodya ya shuga ndeno ino apa mwanena kuti no simumadya ya shuga mumangoika kusowa kuti mumaikamo mchere ndeno ndikubalalika kuti no nde kuti no sitikuyenera tizidya ya shuga tizidya ya mchere kapena tizidya ya mchere osati ya shuga chifukwa iwonso amanena kuti no ya mchere siimakhala yofunikira ku thupi la munthu monga nesi nde inuyo mutiuza zotani kuti kapena tizingodya panda mchere panda shuga amene amakapha apo munthu uja azisiya kumangodya basi langa si funso komano ndi pempho munayamba kufotokoza nkhani yokhudzana ndi courtship and marriage ndiye ndimati ngati ku training sili pa program ndipemphe kuti tikaiphunzire mozaza chifukwa ijayo ndi hinti chabe nde ndi phunziro lofunika kwambiri fruits with meals, fruit before meals, fruit after meals. I think uh, the question ndi yoti mafruits ayenera kudyedwa bwanji um, mafruits okay chakudya chimene chili chophika is uh, i would put it as is dead food chakudya chimene chili cha salad cha moyo okay is live food chimakhala ndi live nutrients chotero chimene tiyenera kuonjeza kuchidya kwambiri ndi cha fresh than chimene chili chophika pa chifukwa chimenecho pamene tili ndi meal imene tili ndi zophika ndi za fresh ngati tiyerekeze fruit uh, ndi bwino kuyamba the fruit ukamaliza the fruit pa fruit ikhoza kukukhutisa in which case kenaka ungomalizitsa ndi china chophikacho than kuyamba ndi chophika ndikupeza kuti mwakhuta kukhutisa kenaka ngoti ah, the fruit ndidya nthawi ina so in the end umapeza kuti ukungodya chophika chokhachokha nthenda ya arthritis ili ndi dzina lina imatchedwa the cooked food disease anthu amene amadwala arthritis okay it has been found kwambiri chifukwa choti amadya zakudya zophika zokha zokha sadya salads and fruits that's one of them so imachedwa the cooked food disease nde chakudya we need to go back kwambiri ku zakudya zimene zili live nde pamene pali fruit ndi a meal yophika ndi bwino kuyamba with the fruit nthawi zina zotheka kudya the fruit and the meal for example pamene tatenga peyala ndi kupaka pa bread so kudya the fruit and the base which is uh, the bread um, kudya a fruit after meal eh, ikhozabe kukhala ndi problem imene ndayikamba ija nthawi zambiri ma fruits amachitidwa recommend kuti azidyedwa ndi phala in other words ndi, ndi grains so ngati taphika so ndikati nthawi zambiri mnena mu spirit of prophecy you can have porridge ndi kudyera fruits so ukhoza kuyamba ndi ma fruits then the porridge or mwina ndi with your preference ukhoza kuyamba the porridge and also the fruit um, funso lachiwiri ndi la mchere kapena shuga Uh, choyambira kufunika kwa mchere mchere ndi ofunikira uh, mchere ndi sodium chloride and uh, sodium ma electrolytes a sodium ndi ofunikira kwabasi uh, amafunikira ku, ku, ku urinary system amafunikira ku pumping ya ndi kupanga ma atp molecules chloride cl minus Ah, ngati mungakumbukire nthawi imene ndinkakamba za za ma za firing ya ma neurons ndinakamba kuti ma neurons amakhoza kukwezedwa charge yawo electrical charge yawo or imakhoza kusisidwa ikasisidwa ama imakhala ndi inhibitory effect ikakwezedwa imakhala ndi an excitatory effect chimene chimatsitsa ma neurons chimodzi mwa iwo or the most important one ndi chlorine cl negative amaonjezera the negativity ya charge ya ya neuron yo ndikuipanga kuti ikhale inhibited in its activity we need sodium chloride so mchere ndiofunikira ma patients amene ali pa raw diet for example ya one week nde mwayike pa raw diet asamadye mchere ikamafika siku la namba 4 5 even kutoilet sumapita mchere umathandiza in peristalsis you need salt sugar

uh, sabwera ndi ma ndi azinzake omuthandizira for its digestion and absorption pa chifukwa chimenecho refined sugaryo is a drug amachitanso act as mmene drugs amachitira act um, nkuona kumakhala kovuta kuti ana amene amadya high sugar diets or even anthu akuluakulu kumakhala kovuta kuti akadye zakudya zomwe zilibe shuga uja in the end so zakudya zofunikira zimakani zimavuta kuti zikadyedwe bwinobwino nde chifukwa choti shuga ali ndi masources ambiri omwe ndi abwino for example kungodya mgaiwa or chinangwa or eh, chani ka- ngati ukufuna shuga wa pompo pompo nde kuti ngati ah, mbatata zimakhala ndi shuga wa pompo pompo or, or nzimbe you know, right? so koma ndikuti ngakhale nzimbeyo ukamadya the cane sugar umakhala kuti umabweranso ndi ma minerals ake ndi ma vitamins ake so that's why shuga wa refined amatengedwa kuti siwabwino kwenikweni sitingamulese kumunena kuti ndi au- kuti kuti ndi tchimo kumudya i don't think kuti we can go to that extent uh, akhoza kudyedwa koma it's really not, not, not for the best health i can put it so yeah. Uh, funso loyamba kuchokera pa presentation munafotokoza dzulo nkhani ya madzi na kuti madzi ndi ofunika kwambiri ndi zonse zimene mwakamba dzulo za kufunika kwa madzi nawo uh, mmene timaona za zakudya mmene kuti kudya kwambiri uh, ndikuononga napekanso vesi ya proverbs imene imafotokoza za uchi na kuti uchinso wambiri ndota ndiononga so madzi ambiri ndimafuna ndidziwe kuti kumwa madzi ambiri angakhale ndi vuto uh, ndinadzamvapo kesi inayake sindidziwa ngati ili related to m- water intake kuti munthu amafuna akamchotse madzi kumsana so ngati ili related ndimafunanso mutifotokozere uh, funso lina lochokera pa eating whole foods that is unrefined nano ma vegetarians timaphunzitsana mwina kupanga soya milk nde ndimaganiza ona kuti soya milk timakhalanso tachosa zinthu zina so is that a healthy way of preparing food Uh, kumbaliso ya mafuta magrocery mmakhala mafuta osiyanasiyana ena amalemba 100% sunflower oil uh, soy, uh, soya oil ndiye mafuta ngalamira jawo ndi abwino kapena pali mafuta abwino amene mamvegerani amene akuyenera kugwiritsa ntchito komanso pompo uh, kuphatiza ndi refining yomwe yonena kuti ngati mafuta awachotsa ku lese ma seeds ndiye kuti sakusiyanso zinthu zina zabwino Ah, okay. Funso langa ndilonena kuti lochokera pa nkhani ya mkaka. Ndinazamvapo kunena zoti mkaka wa raw umatha kuyambitsa tuberculosis. So in your explanation munafotokoza ngati kuti it is better kuti no munthu ngati ufuna kumwa mkaka uzimwa mkaka wa raw-wo nde ndimafuna explanation pamenepo komanso kumbali ya madzi ndinamva kuti madzi a mfridge akuti apangidwa freezed si abwino kuyerekeza ndi madzi ongoti wangowapeza mu njira zosiyanasiyana so ndimafunanso clarification about that so tiyambe ndi tiyambe ndi la kumwa madzi ambiri um, we should use uh, quotation imene yomweija yakudya mkaka kudya uchi wambiri si kwabwino kuti and amene analembera ananena kuti to dispense entirely of everything that is harmful and to use judiciously china chilichonse chimene chili chabwino uh, so madzi ndi ofunikira mthupi mwathu but uh, akuyenera kugwiritsidwa ntchito judiciously um, kumwa madzi ambiri kwambiri uh, si kwabwino uh, so i can give an example kuti anthu amene akudwala uh, mahebowa pali ena amene amapereka mahebo oti mwina ukhoza pasiku paja kumamwa 16 liters ya madzi limodzi ndi hebo uh, that's uh, too much too much water and uh, imachita imapereka uh, a lot of work ku, ku ma kidneys akhoza kuonongeka chifukwa akuyenera kuti azichita filter the water all the time and uh, again that also is the reason why ana obadwa kumene amayenera kuti aziyamwa mkaka wa mayi awo chifukwa mmene anaupangira mkaka wa amayi uma uma okay uma umasintha uh, composition yake uh, as kuyamwako kukuchita progress kotero kuti umafika poti umayamba kusamusangalatsa mwana uja over time fa umakhala ndi more fat as mwana uja aku, akuyamwa and then the fat imapangisa kuti akhale ndi satiety ndiye amasiya but that cannot happen ndi mkaka woti tangosungunula ngati mwina Cerelac ndi kumpatsa the composition will remain the same ndiye mwana uja amakhoza kupeza kuti wachita over eat and over drink so ana amene sayamwa uh, from mawere a mayi awo ndi poyerekeza ndi ana amene amayamwa mawere a amayi awo uh, on average osayamwa amakhala ndi ma kidneys akuluakulu and amakhalanso ndi ma kidney problems in future mwina nephritis ndi mavuto ena ndiye uh, kumwa madzi ambiri will still bring some problem kukhoza even kuchita dilute kwambiri even the, the blood Uh, uh, so however water intake imachita depend mmene ndanenera muja ndi age uh, sex um, stage of life mwina you are pregnant or not pregnant uh, exercise imene ukupanga mwina you have sweated a lot uh, weather ndi zina zotero ndiye ukhoza mwina kuonjezera

tikanena kuti tizidya cha whole s- mwina tingati sitikutanthauza kuti tisapangepo kanthu pa chakudyacho okay. even cooking is processing chakudyacho we are processing it kuti chikhale edible so some processing still uh, happens to chakudya like peanut butter ndi a processed food Ngakhale kuti koma that is ukampanga wekha is better chifukwa kuti ndiye kuti udziwa choikamo choyenera pomwe ngati wa ku shop you don't even know the type of groundnuts that they used anatenga uh, kumalawi konkuno should be chaka chatha akuleni ake akuchechi kwathu amapanga peanut butter ndiye amatigulitsa around the, the neighborhood ndiye kunabwera anthu ophunzitsa zokhudzana ndi peanut butter and uh, anayitanisa makampani onse ndi anthu onse opanga peanut butter ku bunda so they had a meeting ku bunda and uh, akulu a also went there anayeza presence ya aflatoxin this is a, this is a carcinogen amene amapezeka mu peanuts ovunda tingatero and uh, so anayeza presence ya aflatoxin mma peanut butter onse ndi wa akulu okhawa mmene munalibe aflatoxin he won a prize for it so my point is you can't even be sure kuti anagwiritsa ntchito uh, ma peanuts ma groundnuts uh, a quality yotani nde kungakhale bwino kungowapanga wekha pofanana nkuona mwina timaopa zakudya za mshop uh, ngakhale pena zikhoza kukhala kuti nzaho um, so peanut butter is a processed food i would put it so uh, soy ngati soy chunks ndi processed food ndi soyiso amene tikumnena ngati wamkakayi tofu is a processed food um, however i would put it kuti akuyenera kungodyedwa ndi chinthu chimene chili unprocessed ngati tikudziwa ukamadya nsima ndi tofu kapena mkaka normally umaumwa and then now mabuku a, a Mabuku a cookery, mkaka umayenera umwedwe before you you take the meal. Alright? So you can do soy soy milk and uh, take the soy milk and uh, before the meal. It depends ndi what you are looking for mu chakudya chimene ukupangacho. Uh, for example tinakhalapo ndi patient wina amene anali ndi vuto la kuti kulemerera chani was it gastritis uh, okay komano anafunika kuti azimwa almond milk so tinagula mtedza amavika mtedza sikisi madzulo mmawa wake ndikuupanga blend ndikutulusa almond milk and uh, amamwa umenewo now almond milk amakhala ndi concentration ya calcium kuposera uh, cow milk kuposa ene ene number one yokhala ndi calcium amene tikamfuna mu mmene momo so nkuona kunkafunika kuti adye chotero so it depends ndi what you are looking for um, anthu amene ali depressed for example uh, kuti amachita undergo depression kapena achita undergo stress yambiri um, there is a, a, a protein An amino acid imatchedwa tryptophan imene if you consume it you uma umachita overcome depression. Zakudya zimene zili ndi tryptophan wambiri, chakudya number one ndi nyama. Uh, so sitikunena kuti munthu azidya nyama chifukwa choti uh, munyamamo mulinso other four amino acids amene amachita compete for the same receptor sites ndi tryptophan so ngakhale munyama muli tryptophan wambiri koma samatha kuchitiridwa absorb ndi ma neurons so chakudya chimene chili ndi tryptophan ngakhale ali wochepa koma ali bioavailable kuposa nyama ndi tofu now tofu is a refined food ndikati tofu i mean mkaka uja kenaka ndiku ndikuwumisa ndikupanga tofu so tofu is a, a highly concentrated refined food koma it is good for against depression for example chifukwa cha presence ya tryptophan that depends ndi what you are looking for mu chinthucho komanso ndiyo chikuyenera kuti chidyedwe in balance ndi ndi zinthu zina and then you also ask za kuchosa madzi pansana on that one I'm not sure koma akamati kuchosa madzi pansana samachita mean kumpopa madzi kuti achuluka kwambiri ndi akusefukira koma akufuna akawayeze kuti aone ngati muli muli vuto linake nthupi la munthuyo koma anthu ena amakhoza kukhala ndi accumulation ya madzi ah, pamimba apa ascites uh, imene imabwera pa zifukwa zina osati ndi chifukwa cha kumwa madzi for example ngati uli ndi cancer ya pancreas itu imachita create ascites nde kenaka amakapopedwanso madzi so it can also be that yeah mm -hmm. Fresh, fresh cow. Fresh cow milk. Cow milk. Funso la oh fre- oh kukaya mwa kubere la mkaka la la ng'ombe uh, okay it was just um, ndi pamenepo tikukambirana zokhudzana ndi the cholesterol that is in the in the milk nde pofuna kuchita avoid oxidation nkona tingati kukayamwa komweko koma that's not chinthu chomwe practically can be done ng'ombe ndi ikupasa makiki uh, and then mung'ombe muli ma microbes ambiri mkaka wa ng'ombe ma microbes oti not only tb komanso ena amene akhoza kuyambisa matenda uh, even like mad cow disease uh, ikhoza kupezeka even munyama ngakhale even ukayiphika ngakhale mad cow disease the virus imafa komabe zambiri zikuyenera kuti ziphedwe and therefore nkuona mkaka ukuyenera kuchitidwa pasteurize the problem however ndi pasteurization ndi problem ya ya mkaka uh, besides ma problems ena ndi uh, mkaka ukachitidwa pasteurize sumakhala digestible um, anthu ambiri ali ndi lactose intolerance especially blacks ali ndi lactose intolerance anthu amene ali m'maiko kumene kumalimidwa ng'ombe za mkaka kwambiri ngati denmark finland azungu alibe lactose intolerance so ndikati lactose intolerance i mean kuti shuga amene ali mu mkakayo akuyenera kuti aswedwe so ambiri ma blacks tilibe lactase ana ang'onoang'ono ang'onoang'ono pomafika zaka 3 4 up to, from 0 to 4 amakhala ndi lactase so amatha kuchita break mkaka ma, ma sugars a mumkaka koma after you grow ma sugars wo amavuta to break lactose in, intolerance imabweresa uh, ma problems angapo amatenda including ma allergens nde nkuona mwina ma allergies so akuchuluka masiku ano chifukwa cha lactose intolerance um, so kukungooneka ngati mwina umabweresabe mavuto angapo anthu amene ali ndi asthma ambiri ndi chifukwa cha mkaka if once you just remove the mkaka you'll find kuti they are okay so ma allergies akubwera ambiri from from just using mkaka um, now sitinganene chotero kuti munthu akamwe mkaka wa raw chifukwa alandira ma infections nde akuyenera kuuphika koma akauphika ndeutinso achita forgo zinthu zina zimene zinakakhoza kupezeka mu mkaka wabwino amene wa raw uja nde koma chabwinoko ndi kungo- kungouphika kuti mwina ukamwe chinthu chimene chili a little bit healthy um, nzotheka kuti mwana mai uh, mwina atisiya kapena akulephera kutulutsa mkaka nde what should we do ndi ndi mwana amene mai ake akulephera ku, kuyamwitsa uh, so the advice is to get mkaka umene ukuchokera from ng'ombe imene ili healthy uh, ndi kumampatsa mwana uja ngakhalebe ibwe zibweretse mavuto komabe better than kuti mwina mwana angofa yeah.

Chabwino. Ah, Tiyambekaye ndi ya ma oils.

ngati ma olives ali ndi oil so the best oil ndi kungodya the actual olive as it is in the olive that's a quotation uh, mtedza kuti ndiwo kuzitendera mtedza you have the best oil than kuzikazingira ndi oil wa wa mtedza tingatero chifukwa ndiye kuti oiloyo can be used bwinobwino ndi thupi lathu as ma fatty acids oilo amene amapezeka mu shop uh, chilungamo chake siwabwino that is uh, oil yense amene amamutcha refined kaya ndi triple refined uh, amakhala hydrogenated nde pomuchita hydrogenate oiloyo pa nthawi imene amamuchotsa from the plant as in cold pressing anali unsaturated uh, so anali ndi ma, ma, ma double bonds a carbon ndikanena choncho ndikukhulupira kuti ndi machemist mukundimvetsetsa so anali ndi ma double bonds a carbon osakhala ndi full spectrum ya ma hydrogen ions for each carbon koma chifukwa cha chifukwa cha kumuchita hydrogenate nde kuti ma double bonds aja amachitidwa break nde amakhala ngati unsaturated amafanana ndi mafuta anyama mwina just to make it uh, simple so ma oils amu shop ngakhale ali unsaturated koma amachita act ngati saturated amawapanga chotero ncholinga choti asavunde msanga oilo weniweni amavunda msanga Ah, akakhala kuti amuchita cold press koma atakhala kuti akupanga chotero ndiye kuti azivundira mushopu anthu asanamugule mm, ku Mchinji kuch- kwa Chiosha umene tinapita kukapanga effort anthu ama, amapanga oil wa fresh wa cold pressed moti timagula wabwinobwino wa cold pressed wochokera ku uh, should be mpendadzuwa uh, so nzothekanso kumampanga even tokha um, however uh, sinding, okay sitinga you, you best oil chotero wa mushopu ndekuti ndi olive oil amakhala cold pressed akakhala wa cold pressed yomwe amadula mwina 10000 nde it takes it apita ku effort ndikovutabe kuti tikauza anthu kuti muzigula olive oil for example nde we should just reach the people uh, pa zimene ali i would put it kuti uh, by use ya ma oils amshop azingoyuza ochepa kwambiri mwina kuti angobwesa flavor imene e, imafunikira mwina mu ndiwo imeneyo koma asamalize wambiri that would be i would put it kuti fair and more merciful to anthu than kuwauza kuti muzigwiritsa ntchito olive oil and nothing else khozanso kuyuza coconut oil mm, ndi wabwinonso uh, koma once again ndodula the goodness ndi olive oil ngakhale ali odula 1 liter panopa is going mwina at 8000 mu spa mm, koma ifeyo when we buy olive oil uh, amatha kutichita last mwina 3 weeks 1 liter uh, this our family is a big one so ndikati 3 weeks that's a lot uh, kutenga spoon imodzi in terms of usage amaposera uyuyu wa mshop wa mshop you need mwina 5 spoons to 1 one spoon ya olive oil so in the end ngakhale amaoneka ngati kuti ndi odula koma chifukwa cha usage you see kuti the difference ndi ochepa ah, so use uh, olive oil komabe chifukwa cha amene ndanenera ah, kupeza ndi zina zotero we should just use in small amounts uyu wa mu shop koma sizoti ndi wabwino kwenikweni um, the other question for example iron tablets uh, kuyuza kuti munthu wadwala ndi akupasa iron tablets ma iron tablets ndi ma drug koma sizoti ndi drug ya as, as harmful i mean ma supplements uh, ndi ma drugs koma si ma drugs oti ali as harmful as ma drugs ena um, so ndingatenge kuti akhoza kugwiritsidwa ntchito ngati palibe ma alternatives ena abwino iron tablets however si si drug yabwino in terms of kuti one effect sizoti kuti amaonjezera di magazi as it is touted to be um, compared ndi molasses for example if there was a time when my wife was pregnant mmene anasowa magazi ma, ma, ma, mapazi amatupa and titamuyeza tinapita kuchipatala anatipatsa ma iron tablets so ndaiwala kuti inali dozi yaitali bwanji kaya inali one week or two weeks and eh, pa nthawi imene tinabwerera kuchipatala so inali ngati mwina tiyerekeze 8 kaya 7 pa nthawi timabwera kuchipatala after the full dose inali itangokwera ndi 0.8 I remember and uh, ma, ma, mapazi anali atatupabe ndi nthawi imeneyo imene tinadziwa za molasses that's the first time imene tinkadziwa za molasses and titachoka kuchipatalako ndikudziwa za molasses we went around and we bought the molasses she took two tablespoons the next day she was well Just the next day. We went back to the hospital and atawayeza it was 14, 13 or 14. So potengera ndi effect I wouldn't put kuti iron ndi abwino. Again, maiko akunja uh, aku Europe they don't give iron kwa azimayi amene ali ndi pathupi. Ndi ku Malawi kuno kumene we are still doing it. Uh, Iron being an organic an inorganic ndi an inorganic compound yoti akalowa mthupi amachita react ndi oxygen wa mthupi and as such amachita deprive mwana amene ali mthupi mwa mayiyo of its oxygen ana a azimayi amene amapatsidwa iron azimayiwo mwana akazaberekedwa either amakhala deformed kapena amakhala ndi nzeru zochepa so it is not really a good remedy for, for the same koma as i said as a supplement pali ma supplements ena mwina ukhoza kukhala kuti ukusowa vitamin b ndi amakupatsa chi vitamin b complex chonse you can take it or vitamin c koma sizotibe supplement ndi yabwino ah, mu, mu, even vitamin c vitamin c amakhala ndi ma rings mukamuyang'ana molecule yake but uh, once vitamin c wachitidwa isolate ma rings aja onse amachoka so it isn't really a vitamin c as it occurs limodzi ndi ma flavonoids ake ngati mmene ungamudyere mwina mu green pepper ndiye even akakhala kuti ndi ochuluka it won't really be good vitamin a uh, amene ndi carotene uh, again uh, wapezeka onena kuti chifukwa choti munthu ukamumwa walowa kale ngati vitamin a ukhoza kupanga overdose or not overdose and can cause ma gastrointestinal problems but uh, akalowa ngati beta carotene for example ndi carrots ama amango amangogwiritsidwa ntchito beta carotene to vitamin a as needed so as such sangakuyambise any problem so you can process the carrot potengera kuti carrot amakhutisa msanga process yake you can for example do a juice nde kuti uzimwa carrot wambiri and therefore beta carotene wambiri by taking it as a juice ma patients athu a cancer angapo tikayamba kuwapasa juice wa, wa carrot oti they were in pain

Yeah, it was a question. Okay, the line is Isan Majanko. mukadwala matenda ena ngati malungo mukhoza kutenga mkodzo ndikumwa muchira ena amapereka evidence kuti ineyo ndinamwa ndipo zinandithandiza mukhoza kufotokozapo zoti chani pa nkhani imeneyi the uh, justification yogwiritsa ntchito mkozo amanena kuti mkozo is uh, sterile Ah, ngati kuti ulibe ma infections that's what they say nde pachifukwa chimenecho you can use it ngati a purifier a blood purifier eh, so nkuona umatha kugwiritsidwa ntchito um, nkozo is a waste product uli ndi ma products ngati urea ndi ena nde to take that as food ah, ndikulakwa kwakukulu ndikhulupirira kuti kukhoza kukhala ndi ma side effects osakhala bwino nde would put it kuti you shouldn't you shouldn't use it ngati a remedy now ndizotheka kuti chinthu chikhoza kuchirisa Uh, there are many ways of practicing the healing art, but there's only one way that heaven approves. Uh, quotation ya Mateo. Ndiye angakhale panabwera machiriso. Eh, so kuyendera evidence yonena kuti ndinachira chisakhale chokhacho chopangisa kuti chitipangise kugwirisa ntchito remedyyo Uh, remedy ikhale yoti ikuyendanso limodzi ndi malamulo a thanzi uh, i think ndi mmene tiyenera ku- kuyipangira so mkodzo is not a nutrition it is a waste product so, right uh, pomaliza uh, tiyima ndi kuyimbanso nyimbo yomwe ija uh, verse 1 akolista